ka anyị na-aga ebe e gburu akwụ ka anyị ga-ebute akwụ a ga-egosi unu akwụ akwụ eji eme mmanụ otu ọ dị otu esi ebute ya ka anyị ruo ebe ahụ m ga-egosi unu ya bụ ya ka anyị na-aga anọ m na village nọ m n'ime obodo ugbu a

enye mmadụ eme mmadụ ọgwụ ya were mmanụ akwụ ojukwu a were ọgwụ a ga-arụ ebe ọbụla etinyere ndị mfe mfe na ndị ntanta n'abalị anaghị abịa ebe ahụ ọ na-emerụ ọgwụ dị agha dị iche iche ọ dị mkpa ọ bụ ndị niile maka ya mana aga m egosi unu ihe dị iche leruo ya anya m weta akwụ ọsụkwụ gosi unu ihe dị iche akwụ a ihe eji nwee ndị dasịsịrị ebe a wụ na akwụ ahụ ashaana ya shaa ọfụma ya adachisie ndị na-egbu nkwụ wee hụ ya ha ga-egbutu ya anyị ga-atụtụ mkpụrụ ya ugbu a nnukwu ogbe ya okpe ya bụ ukwu nkwụ ahụ ogbe abụọ ka ebutere na ya bụ nkwụ ogbe nke ọzọ na oge ya bụ igu nkwụ igu nkwụ a ka eji emekwe azịza a na-ejikwa ya eme ọtụtụ ihe azịza eji aza ezi ahụ ya ewu na-atakwa ya ọ bụ nri ewu ewepụtacha ya otu a ka mgbe anyị nọ n'ụlọ anyị na-eji ya egosi n'ụlọ akwụkwọ akpụchasịa ya kee ya were ya ya aghọ ihe eji aza ihe ụfọdụ na-ejikwa ya aghụ eze

egburu ya egbu ya ka anyị bịara ibute egburu ya ofu ogbe ofu egbe ogbe ka a na-akpọ ya nke a wụ ogbe akwụ egbuturu na ya Ee, mpara m yo. Eredo ịga. Mm. Nlekwa ebe a. Mkpara akwụ. Na ntị ite ahụ akwụ ụrụ ọnụ n'ahịa. Ndị Igbo. Alakwa ugbu a. Asụọ ya asụọ. Ịhụla na otu anyị dị. Aga n'ime ọhịa were na-achọ. mkpụrụ akwụ ọ ka fụkwara ndị igbo ibe m egbuo akwụ mkpụrụ ya asha asha ọ ya ka a na-atụtụ nke a wụ ọnụ mkpụrụ akwụ asụọ ya ọ na-agba mmanụ nke ukwuu eburu ya gaa ahịa side a na-ere akwụ ndị na-asụ akwụ mgbe niile ha na-achọ ka a na-azụ mkpụrụ ọnụ akwụ nke ahụ ego ya na-agala ọnụ karịa ya na-adị mma iji mma aga n'ime ọhịa ma a na-egbu akwụ maka inwe ike ịhụ ihe dị agha ma ọ bụ otu a m ji mma gbuwe igu nkwụ a na-eji mma eme

ọ na-adị mma ebuola m njem iji ebidola eji na-egbuchasị ya na-eweghapụ ya ka nwee ike ịhụ ụzọ tụtụọ mkpụrụ akwụ ka anyị ghara imerụ mmadụ ahụ ihe ndị nọchi n'ụzọ egbupụ ya ike buru ya ha maka ogwu akwụ ọ na-enye nsogbu ya wụ ogwu akwụ nwere ike ịdụ mmadụ merụọ ya ahụ ibuzigasị ya gị nwee ike buru akpọzie ogbe ya were eji egbute nkụ ejikwa ya akwa ide eji ya eme gọta a na-ejikwa ya anya nkụ a na-asa ava firewood n'olu ndị a na-ekpere ime ya maka na ekpepụta Ezinne gwara anyị ka ka esi enweta nkwụ ka ka mmadụ si eketa na onwe nkwụ dị ụtọ ihe eji eketa inwe nkwụ dị ụtọ alara nwaanyị alara na-amara ihe na-elezi nne di ya anya na-elezi nne nne di ya nne di ya ewee zie ya nkwụ zie ha ala zie nkwụ sị o gburume maka otu o si eleta ya anya ya wụ ọ dị mma nwaanyị na-eleta nne di ya na-akpa ezi agwa ee nke maka ihe gbasara alọ nwata Ewe- mm, mm. nwaanyị amụkwa nwa a ga-ezi ya a- nkwụ alọ nwa ya gaa lie alọ nwa ya nga ya nwerekwa ọ na-egburu m ya otu ọzọ nwaanyị si enwetakwa nkwụ Ma Ezinụlọ si enweta nkwụ o site n'ili alọ ili alọ na nke nne di na ịkpa ezi agwa nne di onye ahụ ike nye ya ma ọ nna di ya dị ezinye.
ọ dị mma.
Ya bụ ọ na-adị mma ka anyị na-ebi ezi ndụ na-elekọta nne nne di anyị ma nna di anyị kpaa ezi agwa ihe dị otu a bakwara uru n'ebe na ndụ anyị. nkwụ nke ọmụ nkwụ dapụrụnụ a na-akpọ ya ederi eji ya etinye n'ọkụ eji ya mụ ọkụ a na-ejikwa ya mụrụ ọkụ gaa mụfee ebe ọzọ ya na-akpọ ya gịnị ederi ọ bụrụ na ị chọrọ iti gị ọkụ ma ọ dịghị iti gị ya ma ọ gị were ya gaa gịnị mụrụ ọkụ gaa tifee n'ebe ọzọ tupu mkpọ ọkụ ma ihe a na-akpọ machis pụta ihe ndị a ka eji amụrụ ọkụ okwe nke ọzọ a na-akpọ ogbenye dị na mbụ a na-eji ihe abụbara akwụ wee gịnị were ya were mụrụ ọkụ na-aga ebe dị iche iche na-etiga tupu enwetawa ihe dịka mmanụ ọkụ a na-akpọ kerozin ma machis ihe ndị a ka eji mee ya na ọla ego ha niile agaghị abacha na ihe eji ebu ya mgbe ebutezie nke a n'isi nke a wụ akwụ ojukwu ka onye ma ihe ọdịnala kọtara ihe akwụ ojukwu na-arụ ee ihe a wụ akwụ ojukwu igbo ji akwụ a wee na-emere ihe igbo jikwa wee na-agwọ ọrịa dị n'iche n'iche especially onye ọ na-azụta poison ọ ga-ata akwụ ojukwu otu a m si jiji ya ọ ga-ata ya na ndụ ọ taa ya na ndụ o te mmanụ ya ahụ ya gbọpụta ya loo mmanụ ya ahụ na ndụ as otu a m si ata ya now sị na m zụtara that uh, poison mụ afụ ya karịa taa ya Hmm. that poison ga-edestroy with this oil ga-aba m n'ime afọ then after ka m tachara ya gbọpụta ya akị ya m edobe akị ya akị ya kpọọ ya the kernel na ọ ga ọ kpọọ m tiwaa ya m tiwaa ya nye nwaanyị ọwụna na-enwe afọ nsogbu ihe gbasara afọ nsogbu nwaanyị ọwụna na-enwe afọ nsogbu o tiwaa akị ya taa ya ṅụọ mmiri ewuticha afọ ya then ọ wụkwanụ na enwere ebe ị na-aga ọrụ ị na-arụcha ọrụ ugbo gị were akwụ ojukwu a ị tachaa gị agbụa ya n'aka gị mmanụ ya tee ya n'ụkwụ gị niile n'ahụ gị then ịchọkwa mmanụ ya mmanụ ya na-adịkwa special dị ka red oil a na-enwe nke ojukwu special ya ịbịa ijikwa ese ndị na-eme mmanụ ihe ha ga-asị ha nwekwara akwụ ojukwu agbaara gị mmanụ ya then ejikwa akị ya na-emekwa ude akị mm, ude akị akị ya the kernel mewe mee ude akị maka ụmụazị convulsion ya eji agwọ ụmụazị convulsion ọ bịa gị ite ihe n'anya ma ụmụazị na-anyụ oke otoro gị gị ere ihe n'ike that ude akị so akwụ ojukwu wu special something n'ala igbo enwekwa osisi ga na-awụ ọ na-amị ogbe ya na-adasịsị then igbuchasị akwụ a gị were ogbe ya the isi ya wee jee nyapa gị na that osisi a na-awụ ọ mịchaa ogbe ya na-ada mgbe oge na-erubeghị ọ na-arụkwa many things so onye many things ka ọ na-arụkwa gị chọkwa ịga njem anyị nwa anyị nwa na-arịkwa ya na-egbu ya anyị nọkwa n'elu anyị ghọta gị 7 n'elu ọ ma ndalu ala asaa ka ọ ga-adị anyị wetakwa anyị chinyekwe gị ya ee ishie ya n'ọkụ gị wee tikwe na steering moto ofu ofu ofu tọwakwa ya ma n'ụlọ ma ihe ọ gị mee travel so onye ọ na-arụgasị ihe ọ na-arụ buru ibu ya ka eji edobe ya separate nwa imeela onye ọdịnala ya and eke eke ka ọ na-eji asa a ga-abịa achịkwa kpọọ gị bịazie n'ọnọdụ ka ọ kwuo n'anya ọfụma ihe akwụ ojukwu na-arụ na uru ọ bara n'ala Igbo